Saludu a totu sos amigos de su canale YouTube de Pedru Pigottu, ispero chi istedas totu 'ene, bos saludo a sos sardos, sos chi sun emigrados in s'Italia de su Nord o in ue sian chi sian, Frantza, in Germania, dae totu sas partes, Mi sezis telefonende, meda m'ant telefonadu, connoschiant su nùmeru 'e telefonu e m'ant telefonadu e meda m'ant mandadu email e meda in su canale mi scrien. Istasero cherzo fàghere una puntada unu pagu diversa dae sas àteras, inoghe nc'apo custu liberigheddu chi no ch'est mancu sa data de cando l'ant imprentadu però est a inoghe narat a cura di Raimondo Ruju e l'at imprentadu Antonio Cuccu, tziu Cuccu, cuddu chi 'endiat custos liberigheddos in sas festas de tota sa Sardigna, bos l'amentades totu, magari sos zovanos non si l'amentant Custu a cura di Raimondo Ruju, quindi custu Raimundu Ruju diat dever èssere unu burghesu, chi aiat fatu puru cust'àteru, e bos lu fato ìdere, est una gara chi at fatu in su sessantatres Mura, Piras e Tucone, a Silanos. Silanos ja l'ischides chi fit, Mura fit de Silanos e gai totu fit Mario Masala, e custu est su matessi de Antonio Cuccu, inoghe chi l'at imprentadu però l'at amanizadu Remundu Ruju de Burgos, inoghe ch'est quindi, apo fatende unu pagu de contos, custu puru l'at fatu Remundu Ruju de Burgos, e bos lezo ottavas volantes chi an inoghe an collidu ottavas de varios tempos de varios poetas, inoghe sun bellissimas ottavas a bolu pro bos tratennere istasero bos faghes si mi faghides cumpanzia e deo fatto cumpanzia a bois. Cominzamus a nde lezere calicuna, una gara poetica in Ploaghe in cui in cui bi fin cantende Pirastru, Busellu, Contini e Cugheddu. Si nde ficheit Pirastru a prima partida, est partidu giai a s'atacu, est partidu a fàghere disacatu, a nde segare su ostru tenaghe, no bi impreo ne pinna e ne tinteri, istanotte Pirastru de Utieri disacatu che faghet in Piaghe, da poi chi bo nd'eto su nuraghe sos àteros los fato presoneri, Custu nuraghe nàschidu in malastru chie bo nde lu 'etat est Pirastru, quindi non fit mancu de mala idea, prima a comintzu, e. Ai custu puntu s'ordine chi deviat cantare deviat cantare Busellu, invetze si nde peseit prontamente Gavinu Contene e neit,

chi fin gherrende. A unu tzertu puntu si naraiat como a su postu de Gavinu, quindi cantat Busellu, ca l'at antitzipadu Gavinu. E li narat a Gavinu, Gavinu non ti pontas a tramesu, già che so eo a limba naturale, cantu tocas su forte piaghesu ca aidocas e cibu corporale. Sos sete donos ispirituales chi bi los neghet Maria cun Gesù, su forte piaghesu no trapassat comente l'idet Pirastru lu lassat, abbaidade inoghe ite ite arratza 'e sero chi fit partende. Ecco chi rispondet Cubeddu a Pirastru, Pirastru chi t'at fattu sa natura non podes esser fruttu prelibadu ca po chi sias a pira innestadu podes benner si no ti tenet cussa inferchidura restas unu pira unu pirastru ismutzurradu pro chi nde brotes dae raighinas sun sempre frueddas pirastrinas ed ecco chi li rispondet Pirastru a Cubeddu quindi idides fit una gherra 'e gigantes. Tue insistis a mi nàrrer pirastru, ma ses sempre coronadu de ispinas. So bonu a fagher de boja e de mastru a tie e a sas tuas raighinas, ma tue pro disgràtzia o pro disastru non ses cubas, barriles ne mesinas, solu ses unu mìseru cubeddu valorosu cant'unu cogumeddu. Quindi idides sa lotta comente est continuende ancora Pirastru a Contine, igue fini unu contra totu e totu contra unu. Si torro dae Pirastru a pirastrolu ti nde deves Gavinu acurtziare? Avanza chi ti do unu consolu chi sas ispinas prus ti de cogliare. Non cretas chi de te nde tenza dolu finas Gavinu a t'ider ispirare. Prite A su pilastru ti avicinas est linna mala e velenosa ispinas. Cubeddu Amoretti, però custu fit un'atera gara, inoghe deu terminamus, inoghe Cubeddu Amoretti ma bo l'apo lezida s'atera boju chi amus fatu s'urtimu chi de Cubeddu, custa bo l'aio lezida e la brincamus Sunt totu garas de vàrias collidas in totu sos parcos de sa Sardigna. Inoghe narat piras contra a Piredda chi invetze de rispòndere a s'àteru poeta si la leit cun piras e l'aiat ofesu a piras invetze de ofènnere a s'àteru chi l'aiat ofesu. E narat inoghe, faghinde, custu fit a Tiesi, faghinde contra a mie una protesta m'imputas innocente a faccia franca. Ses che una padedda in die 'e festa cando istranzos famidos b'at in banca. Chi l'acchican su fogu a s'ala destra E chi essit su bullu a s'ala manca, s'ala chi ti pistiddat no cumprendes e buttas subra a chie non ti ofendes. Ca unu pagu sempre chin Piras bi l'at sempre àpidu una tzerta, unu tzertu àstiu bi l'at sempre àpidu, Piredda e Piras. Piras imbetzes un'àtera otàva inoche cantat a Narbulia, fit dae annos chi no b'andaiat. E Piras a narbolia e sa prima ottava de s'esordiu neit custu. Cando torro a cantare a narbolia sempre in su coro cuntentesa pro Però s'annu passadu non che fia, non m'an giamadu e bennidu non so. Fattu appo che sas arvures solia chi unu annu 'attire fruttu e unu no. Però in sinu tou giachi acudo e nessi s'ultima 'olta ti saludo, ca fit ja cuminzende a esser betzu. Inoghe idimus cust'atera ottava. Piras aiat in tema sa venditta e Piredda su perdonu. Piredda li neit chi Cristos aiat perdonadu. su ladrone e Piras rispondeit, Ma Gesù Cristu fit nullatenente, no aiat ne cuile ne masone, in rughe at perdonadu su ladrone chi furaiat de atera zente, ma a isse ne berveghe ne anzone no l'an mai tocadu pro niente. Eo che Cristos perdonare dia su ladru chi no fura cosa mia, abbaidade inoghe pensende chi lu poniat a s'angulu comente faghen sos pugiles e invece a s'angulu non bi l'at nada, abbaidade comente ch'est bessida sa risposta, arrazza 'e cunzettu chi nd'at bogadu a fora, e bois pensades una cosa, Piras faghiat s'ottava mediamente mediamente in trintotto baranta segundos. Su contrariu per esempiu de tziu Pepe Soggiu chi l'at chi l'apo idu addirittura ottava de Pepe Soggiu comente aiat una grande oghe isterriat a fagher ottava finzas a unu minutu resessit a arrivare, ma mediamente Soggiu arrivaiat a chimbanta, chimbantachimbe, chimbantotto, chimbanta chimbanta puru Fit unu ca giughiat una bella oghe, isterriat sa oghe e isterrende passaiant sos segundos. Invètzi Piras nde ogheat s'afare a primu corpu. Poi inoghe ch'at àteras Piras, custu non lu lezimus, Piras contra sos preìderos, ma lu lassamus, si nono Don Sau mi telefonat subbitu e mi nde narat de totu sos colores. Eccu, inoghe Piras est torrau dopu 'e medas annos chi a Samugheo est torradu a cantare, sigomente b'aiat apidu carchi iscrètziu b'aiat apidu in su paese e quindi l'aian evitadu de invitare paritzos annos e inoghe torrat a inie e lis narat, nara nara comente Samugheo m'as chèrfidu a torrare a igue Chi isplenda in su palcu non bi creo ca impinna 'e s'istella b'est sa nue Olvidadu de te non mi so 'eo ne de me olvidadu ti ses tue Già chi che torro e l'at cherfidu Deu agradesside su saludu meu E andamus a dae innantis Su settantunu nel parco di Bultei, inoghe nat in su parcu de Bultei, fini cantende Piras, Soggiu e Piredda, e diein comente primu a fare a Piras, li daein su premiu. Piredda non fit cuntentu de cussu de cussa seberadura chi aian fatu e tando Dae domu sua su die e poi mandei custa ottava a sos burteinos. E lis at nadu, a sa giuria chi s'est esibida, deo solu cheria narrer custu, si est a beru chi at fattu su giustu chi la protezat Santa Margaida, Deus li diat chent' annos de vida e appan dogni bene e dogni gustu, ma si b'at atzione disonesta chi no s'agattan a s'attera festa. Muretti a Contine, custa bo l'apo lèzida puru ia custa otaba, ma calicunu non l'at intesa bo la torras lèzere. Muretti li neit a Contine ca fin una barra frimmu in ue ses, ca non est tota tua sa fortuna. Si tue otava mi nde cantas una, pensa Muretti ti nde canta tres. O forsis ti pentzas e ti crees chi toches cun pòddighes sa luna? Già l'isco chi cantende ti difendes ma cun Moretti pagu 'olu istendes. E andamus a dae in anti. A Desulo inoghe Piras fit a Desulo e an in tema Idimus chi inoghe ite tema ch'aian chin Sassu, a Nuoro, Sassu e a unu tzertu puntu su poeta de Montanaru e Piras de, faeddende de Montanaru, de su poeta de Desulo, e Piras li neit, a lu lassas istare a Montanaru chi est fritu pius de custu ierru? Sas rimas piscas cun su palumbaru e las piscas cun pìtighes de ferru, e ca in logu sou no ch'at laru s'at fatu sa corona de aladerru, ma pro pigare a su Monte Elicona già bi cheret de laru sa corona. Piras l'aiat nadu a Sassu, chi fit fizu de Contine, de Gavinu Contine, fizu burdittu quindi, ma baidade comente s'est ziradu e comente sa risposta chi l'at dadu Barore, tziu Barore, si ch'intramus in fatos de onore istanotte ja faghes paga proa, prite aggredire su serpente boa as fatu in sos calculos errore. Sos poetas chi sun in Biddanoa sun totu fizos de Giampedru Dore, e tue ses si bene ti miras Remundu Dore e non Remundu Piras. Como bos lezo custa, custas duas ottavas, Piras e Sassu fin cantende a Biddanoa sa 'idda 'e tziu Remundu. e Sassu fit unu pagu malaidu, non so, teniat carchi rinfriu, de cussus rinfrios fortes, e si fit lamentende in su parcu chi chi no istaiat bene, chi li doliant sos ossos e gai carchi frebbighedda ddu fiat no, e inoghe li rispondeit tziu Remundu, non ti nde morzas inoghe Barore, non cherzo chi fetas cussa proa, Si podes aguanta su dolore sos pensamentos lassalos a coa, prite ti at esser troppu onore a ti nde sepellire in Biddanoa? Si pones a sa vida sos concruos a morrer baediche a logos tuos. Baidade ite li rispondeit tziu Sassu, Bae chi a morrer no bi so pensende, ch'ancora no est bennida sa die, ne i su campusantu ti so lende cun rughes e cun losas de inie. Pius a prestu tue ses timende chi da poi no b'apat logu a tie. Ma si dùbiu b'as in canto igue, faghe una cosa e coladiche tue. Duncas, amigos de vitzinu e de lontanu, cust'abboju puru est andende a finitia, eo passo sempre una mesoretta chin bois sempre serenu e trancuillu, candu isco chi bos so porzende ottavas antigas chi faghent sempre piaghere a las intèndere, mi scriet zente meda e mi narat mi ses ammentende sa mia pitzinnia, tzertos m'ant iscritu, e duncas como bos lasso in recreu e istate·mi sempre sanos e adios e a nos bidere a s'àter'abboju. Saludu a totu.